Сэлам гуапэ фыдох. Жылагъуэ ӏуэху нэтыным и къыкӏэлъыкӏуэ къыдэкӏыгъуэр фи пащхьэ идолъхьэ. Нобэ дэ дытепсэлъыхьынущ иужьрей илъэсым къэралым къищта унафэхэм щыщу куэд зыгъэпӏейтей, цӏыхубэр пенсэ щытӏысыжыну илъэс бжыгъэр зэрыхагъэхъуам, а ӏуэхугъуэр зэрекӏуэкӏыным, зэхъуэкӏыныгъэ къыхыхьэнухэм дэ къытхутепсэлъыхьащ Урысей Федерацэм Пенсэ фонд Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыӏэм и унафэщӏым и къуэдзэ Дыкъынэ Заремэ. Заремэ зэрытщӏэщи, иужьрей илъэсым цӏыхухэр пенсэ щыкӏуэфыну илъэс бжыгъэр хагъэхъуащ. А ӏуэхугъуэр дауэ зэрекӏуэкӏынум? Минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм щыщӏэдзауэ Урысей Федерацием чэзуукӏэрэ щыхагъэхъуэнущ пенсие щагъэкӏуэ ныбжьым, илъэсипщӏым и кӏуэцӏкӏэ ар хагъэхъуэнущ илъэситхукӏэ. Абы хеубыдэ ныбжькӏэ пенсие ягъакӏуэхэри, къэралым зэрыпсэун хуэдиз пенсие зритхэри. Законым ипкъ иткӏэ, минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм пенсие кӏуэн хуейхэм хущӏагъунур мазихщ. Ар зыхащӏэнущ минрэ щибгъурэ хыщӏрэ плӏы гъэм къалъхуа цӏыхубзхэмрэ минрэ щибгъурэ тхущӏрэ бгъу гъэм къалъхуа цӏыхухъухэмрэ. Ахэр пенсие ягъэкӏуэнущ минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм и мэкъуауэгъуэ мазэм къыщыщӏэдзауэ. Пенсие щагъэкӏуэ ныбжьыр хэмыхъуэу япэрейм хуэдэу къэнэнущ цӏыху зыбжанэм я дежкӏэ, абы хеубыдэ щӏы щӏагъым хъугъуэфӏыгъуэ къыщӏэзыххэмрэ цӏыхур шынагъуэм къезыгъэлхэмрэ, общественнэ транспорт зезыгъакӏуэхэр, лэжьыгъэ зи узыншагъэм зэран хуэхъу гуащӏэрыдэкӏхэр. Мыпхуэдэ лэжьакӏуэхэр япэм хуэдэу пенсие кӏуэну хуитщ цӏыхубзхэр илъэс тхущӏым, цӏыхухъухэр илъэс тхущӏрэ тхум. Нэхъ пасэу льготэкӏэ, льготнэ пенсиекӏэ ягъэкӏуэнущ егъэджакӏуэхэр, дохутырхэр, цӏыхубэ узыншагъэм елэжь лэжьакӏуэ зыбжанэхэр. Мыпхуэдэ лэжьакӏуэхэм минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм щыщӏэдзауэ пенсие ягъэкӏуэнущ переходнэ период жыхуэтӏэр къалъытэурэ. Псалъэм папщӏэ, школым щылэжь егъэджакӏуэм минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм и апрелым зыхуей илъэс бжыгъэ хуэдиз егъэджакӏуэ стажу иӏэмэ, переходнэ периодыр къалъытэу ар пенсие ягъэкӏуэнущ мазих дэкӏым, минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм и октябрь мазэм. Япэм хуэдэу, пенсие кӏуэну хуей цӏыхухэм яӏэн хуейщ я нэхъ мащӏэ дыдэу зыхуеину стажымрэ пенсионнэ балл жыхуэтӏэмрэ. Мы пенсием ехьэлӏа унафэщӏэуэ къащтам зэрытщӏэщи, мэкъумэш унэтӏыныгъэхэм щылажьэ, кӏэщӏу жыпӏэмэ, щӏым елыжьа цӏыхухэм ират пенсиери абы хухалъхьэ ахъшэри хагъэхъуащ. А ӏуэхугъуэр дауэ зэрекӏуэкӏыр?
Минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм мэкъумэш ӏэнатӏэм илъэс щэщӏкӏэ ӏута лэжьакӏуэхэм, лэжьапӏэ ӏэнатӏэм ӏумытыжхэм, къуажэм щыпсэухэм фиксированнэ выплатэкӏэ дызэджэм яхухигъэхъуащ процент тӏощӏрэ тхурэ. Ар сом минрэ щищрэ щэщӏрэ щы мэхъу. Ауэ къэрал правительствэм къыхигъэщхьэхукӏащ лэжьыгъэ ӏэнатӏэ зэмылӏэужьыгъуэхэмрэ ар щалэжь хозяйствэхэмрэ а илъэс щэщӏым хиубыдэу къатщтэ хъунур. Псалъэм папщӏэкӏэ, колхозым и унафэщӏыр хохьэ къэралым къыхигъэщхьэхукӏа спискэм, ауэ а колхоз дыдэм щылэжьа бухгалтер нэхъыщхьэр хыхьэкъым. Къыхэзгъэщыну сыхуейт мы хэхъуэныгъэр яфӏэкӏуэдынущ къуажэм къыдэкӏыу къалэм къэӏэпхъуэжахэмрэ лэжьапӏэ ӏэнатӏэ увыжахэмрэ. Илъэс бжыгъэ хагъэхъуам къыщынэмыщӏа, сыт хуэдэ зэхъуэкӏыныгъэхэри къыхыхьа мы закон къащтам ипкъ иткӏэ? Иджыри зы гулъытэ сщӏыну сыхуейщ законым щӏэуэ халъхьам. Ар илъэс пщыкӏутхукӏэ лэжьауэ цӏыхубз бынищ зиӏэхэр илъэсищкӏэ Нэхъапэ пенсие кӏуэну хуит ещӏ ар илъэс тхущӏрэ блым. Быниплӏ зиӏэр илъэсиплӏкӏэ нэхъ пасэу пенсие тӏысыжыну хуитщ ар тхущӏрэ хым. Абы нэмыщӏ телевизореплъхэм ягу къэзгъэкӏыжыну сыхуейт сабий ныкъуэдыкъуэ зыпӏа цӏыхубзхэм, бынитху илъэсий нэхъыбэкӏэ зыпӏа цӏыхубзхэм Илъэс тхущӏым пенсие кӏуэну зэрыхуитхэр.
Заремэ зэрыжыпӏащи, мы законым щӏэу къыхыхьащ бынищ е плӏы зыпӏа цӏыхубзхэр илъэсищ, илъэсиплӏкӏэ нэхъапэ пенсие тӏысыжыну хуиту. Абы щхьэусыгъуэ иӏэщ, жыпӏащ, илъэс пщыкӏутхукӏэ лэжьауэ щытын хуейщ. А илъэс пщыкӏутхур зэпымычу лэжьауэ щытын хуей, хьэмэрэ илъэс бжыгъэхэр щызэпыуаи къэхъуну хуит? Законым адэ ӏуэху къыхигъэщхьэхукӏкъым, ар зэгъэпэщауэ илъэс пщыкӏутху иӏэу щытым, Абы иӏэщ пенсие кӏуэну хуитыныгъэ.
Ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъу абы ипкъ иткӏэ пенсие зыхуагъэува цӏыхухэм мы зэхъуэкӏыныгъэхэр зыгуэркӏэ яжьэхэуэну?
Къыхэзгъэщыну схуейт, пенсие щагъэкӏуэ ныбжьыр хэхъуэныгъэр ялъэӏэсынукъым ныкъуэдыкъуагъэ пенсие зыхуагъэувахэм. Апхуэдэ пенсиер хуагъэув зи гукъыдэжкӏэ мыпсэуф ныкъуэдыкъуагъэ зыбгъэдэлъ цӏыхухэм я ныбжьым емылъытауэ инвалидность группэр Щахуагъэува махуэм къыщыщӏэдзауэ. Дэ дызэрыщыгъуазэщи, илъэс зыбжанэ хъуауэ цӏыхухэр пенсие ягъэкӏуэн щхьэкӏэ, илъэс бжыгъэ зэрылэжьам къыщынэмыщӏа пенсионнэ баллхэр жаӏэ. Мис ахэр зиӏысыр, ахэр къызэрапщытэр нэхъ убгъуауэ къыджеӏэкъэ?
Минитӏрэ пщыкӏутху гъэм къыщыщӏэдзауэ пенсионнэ законодательствэм къыхыхьащ пенсионнэ баллкӏэ дызэджэ гурыӏуэгъуэщӏэр. Ар зыхэлъщ пенсие кӏуэну цӏыхум къилэжьа илъэс бжыгъэмрэ къихьа улахуэмрэ, ауэ нэхъыбэ дыдэу абы и бжыгъэр елъытащ цӏыхум лэжьакӏуэхэм щхьэкӏэ хагъэкӏ страховой взнос жыхуэтӏэхэм. Мы гъэм пенсие къихьыну хуитыныгъэ иӏэщ стажу илъэсипщӏрэ пенсионнэ баллу пщыкӏухрэ тӏурэ зиӏэхэм. Унафэщӏэу къыщащтэкӏэ, абы зэхъуэкӏыныгъэхэм къыщынэмыщӏа гурыӏуэгъуэщӏэхэри къыхагъэхьэ. Псалъэм папщӏэ, мы пенсием ехьэлӏа унафэм предпенсионеры жери гурыӏуэгъуэщӏэ къыхыхьащ. Ахэр дауэ зыщхьэщидзрэ? Мы гъэм щыщӏэдзауэ пенсионнэ законодательствэм къыхыхьащ предпенсионеры жыхуэтӏэ гурыӏуэгъуэщӏэр. Ар тӏууэ зыхедз. Япэрауэ, Урысей Федерацием и предпенсионерхэр абы хохьэ цӏыхубз илъэс тхущӏ щыщӏэдзауэ, цӏыхухъухэр илъэс тхущӏрэ тхум щыщӏэдзауэ, Абыхэм льготэ яӏэщ мылъку налогкӏэ, машинэ налогкӏэ. Абы нэмыщӏ, пенсие кӏуэгъуэм зи ныбжь нэблэгъа цӏыхухэм ящыщу лэжьапӏэ увыну ӏэмал зымыгъуэтхэр пенсием ягъэкӏуэну хуитщ илъэситӏкӏэ нэхъ пасэу. Мыбдеж къыщызгъэлъэгъуэну сыхуейт зи ныбжь пенсие кӏуэгъуэм нэблэгъахэм ящыщу щылэжьэн ӏэнатӏэ ӏумытхэм Зэрылэжьапӏэншэм папщӏэ, дэӏэпыкъуныгъэ ират сом миниплӏрэ щибгъум и пӏэкӏэ мы илъэс дызытехьам щыщӏэдзауэ мин пщыкӏутӏрэ щитӏрэ ищӏ иратынущ. Ауэ апхуэдэ дэӏэпыкъуныгъэр зэрагъэув пӏалъэр илъэс фӏэкӏа хъуӏым. Етӏуанэрауэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и предпенсионерхэр ди Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и парламентым къищта унафэмкӏэ предпенсионеркӏэ доджэ, ветеран труда цӏэ лъапӏэ зезыхьэу зи ныбжь тхущӏрэ тху цӏыхубзхэм, хыщӏрэ цӏыхухъухэм нэсахэм. Псалъэм папщӏэ, Щӏышылэм тхущӏрэ тху цӏыхубзхэмрэ хыщӏрэ хъу цӏыхухъухэмрэ зеджэнущ предпенсионеркӏэ, бадзэуэгъуэ мазэм пенсие къратыну хуит хъуху. Абыхэм уэздыгъэ уасэ, газ уасэ, псы уасэ, Хуэзэм и ӏыхьэ фӏэкӏа ятынукъым.
Мы зэхъуэкӏыныгъэхэм къыщынэмыщӏа, къэралым илъэс къэсыхукӏэ, цӏыхухэм я пенсиери хигъахъуэ хабзэщ. Мы гъэм а ӏуэхугъуэр дауэ екӏуэкӏрэ? Къэрал унафэкӏэ минитӏрэ пщыкӏубгъу гъэм и щӏышылэм хэхъуащ лэжьыгъэ пенсиер процентиблым тӏэкӏу щӏигъукӏэ. Ар ялъоӏэс пенсионер мылажьэхэм. Мазаем ЕДВ-кӏэ дызэджэ тыгъэм хэхъуащ процент процентиплӏрэ щырэ. Нобэкӏэ ди нэтыныр и кӏэм нэблэгъащ. Фызыгъэпӏейтей ӏуэхугъуэхэм я жэуапыр ди псалъэмакъым къыщывгъуэтамэ, ди гуапэщ, узыншэу фыщыт, фӏыкӏэ дызэхузын.